Ndikupatsani moni abwenzi nonse okondedwa kumene muli mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Zisomo ndi zifundo za Ambuye zikhale nanu. makamaka pamene tikukhala mu nthawi ino nthawi yoopsa ni yachinyengo m'bado wokhotakhota woyipa wachigololo ngati umene umene inu ndi ine timafunika tidzipulumutse ku m'bado umene ndipo tili nacho chigonjetso chimodzi chimenecho ndi chikhulupiriro mwa ambuye yesu khristu chikhulupiriro mu Mawu Ake, chimenecho ndi chimagonjetsa dziko lapansi. Ndalama, maphunziro, kutchuka, ndi zina zonsezi sizigonjetsa dziko lapansi. Chifukwa mmene timabwera pano opanda kanthu, timachokanso opanda kanthu. Koma tikakhala ndi chikhulupiriro cha Ambuye Yesu Khristu, timakhala kuti tadzisungira tokha chuma chamuyaya chimenechi, chimene njenjete, chimene akuba, sangabe chimene njenjete sizingawononge. Ndipo, abwenzi, mumasowa mutsegule maso anu auzimu muwone ku chimenecho. Ndipo Mulungu chimene afuna nchakuti muzindikire chimenecho, ndipo Iye wapanga njira. Khumbo Lake lalikulu nchakuti inu muchipeze chimenecho. Ndipo Baibulo ku Mlaliki likuti ntchito imene munthu adaikidwira pano pa dziko lapansi ni yakuti amtumikire Ambuye. Aleluya! Ndiye ni pempho langa lakuti muyike china chilichonse kumbali kufikira mutampeza ambuye yesu khristu musakhale pa mtendere baibulo likuti funanifunani mudzachipeza gogodani chidzatseguka kwa inu ndipo ambuye yesu khristu amene mwa mzimu wake woyera chonchimo ali nkugogoda mu mtima wa munthu wina wake kufunafuna malo akuti alowe athe kukhala ndi kukhala ambuye ndi kukhala wolamulira mu mtima mwa munthu wamkazi wamwamuna amene sinudziwa kuti kodi mumulandira kapena mmene uthenga wake ubwera chonchiyo mukankhira kumbali mukana ambuye atithandize tipemphere atate wathu wakumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa mwatipangira nthawi ya mtengo wapatali ngati iyi yoti tikhoza kumva mawu anu awa amene ni moyo osatha pamene baibulo likuti thambo ndi dziko lapansi dzapita koma mawu anu sadzapita lolani mawu amenewa akapange thupi mkati mwathu lauzimu lakuti mulungu wamphamvu zonse tikhoza kukhala zilengo zosatha mmene mu dzina la ambuye yesu khristu pempha zonse mchiyamiko amen ndiye titsegule mabaibulo athu ku buku la chivumbulutso chivumbulutso 13 kuyambira vesi ya 5 Tili verse 15 akuti ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chilombo mpweya kutinso fano la chilombo lilankhule nilichite kuti wonse osalilambira fano la chilombo aphedwe 16 ndipo chichita kuti wonse ang'ono ndi akulu achuma ndi osauka ndi fulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lace ndi pamphumi pawo 17 ndi kuti munthu sangakhoza kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha wakukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chilembo, kapena chiwerengero cha dzina lache. 18 pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho,

tinayimva ndipo pakhala zolingalira zosiyanasiyana pa nkhani imeneyi ya chilemba cha chilombo. Anthu ayika malingaliro awo ku zinthu zosiyanasiyana za chimene chilembo cha chilombo chilili. Ena amati ndi katemera wa COVID-19, amalengeza COVID-19, amabweretsa 666 ndithu, koma Baibulo apa likuti nambalayo ni ya munthu osati ya matenda. Ena ndithu satenga ma national ID aja. a nzika amati chimenecho ni chilemba cha chilombo. Kutenga zimeja lero tuli nawo gawo la ulamulo wa chilombo. Zambirimbiri zimene anthu amaganiza zimene zili kunja kwa mawu a Mulungu. Koma mophweka monga mmene mtumiki wa ola limene William Branham watiuzira, akuti chilemba cha chilombo ni kukana ubatizo wa Mzimu Woyera. kukana choona, kukana mawu owululidwa amene Mulungu waika mu nthawi yanu. Inu mukangokana Mulungu, mumakhala kuti basi you are marked, spiritual mark, ndipo ni chauzimu. Haleluya! Wina aliyense amene ali kunja kwa ubatizo wa Mzimu Woyera ali mbali imeneyi ya chilemba cha chirombo. Chifukwa pano pa dziko lapansi pali maufumu awiri enieni amene aliko. Pali ufumu wa Mulungu komanso ufumu wa Mdyerekezi. Aleluya! Ndipo Ambuye Yesu Khristu amati ufumuwu uli kale mkati mwanu. Umakhala mwa ife bwanji? Mwa ubatizo wa Mzimu Woyerawo. Wina aliyense amene ali ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, ufumu wa Mulungu uli kale mkati mwake. Aleluya! Ndi amene alibe ubatizo wa Mzimu Woyera, mosasamala kuti kaya ni mkulu wa mpingo pa tchalichi, kaya amapita ku tchalichi, kaya ni membala wokhulupilika, kaya amatsogola nyimbo, kaya amalalikira, kaya ni m'busa. Koma ngati alibe ubatizo wa Mzimu Woyera m'moyo mwake, iyeyo ali kunja kwa ufumu wa Mulungu. Pokhala ali kunja kwa ufumu wa Mulungu, ali mu ufumu umenewu wa Mdyelekezi. Aleluya! Chifukwa wina aliyense pano pa dziko lapansi ali mu maufumu awiri amenewa ufumu wa mulungu kapena ufumu wa mdyerekezi inuyo dzifunseni nokha kuti kodi ine ndili mu- mu ufumu wa ndani pa mafumu awiriwo moyo wanu ukuwuzani chimene inu muli haleluya ndiye munthu akakana ubatizo wa mzimu woyera akakana ufumu wa mulungu ali mbali ya mdyerekezi mwachinsinsi mwa uzimu adachilandira chilemba cha chilombochi 666 simudzachita kudikira kuti anthu adzachita manambala atatu adzakuikani pa, pa mphumi kapena pa dzanja ayi ni zauzimu zinthuzi chifukwa tikawerenga ku chivumbulutso 9 kumeneko baibulo likutiuzanso kuti chisindikizo cha mulungu chimenechi chikuikidwanso pa mphumi pa munthu haleluya ndiye mukhoza kundiuza kuti ni ndani amene azidzadinda chimenechi pa mphumi pa munthu chi- chisindikizo cha mulunguchi kwa mukhoza kuona kuti zinthuzi ni zazizi- ni zauzimu kuikidwa pa dzanja lamanja zikutanthauza kutumikira bodza la satana mdyerekezi aleluya nzeru yonama yosakhala mawu a mulungu yomaitumikira ni cha chipembedzo mwachoncho ku chipangano chakale uku aleluya kunali uh, anthu amakhala pansi pa ukapolo osiyanasiyana chifukwa chakuti mwina ali ndi ngongole kwina kwake alephera kubweza ngongole ija nde amapeza zona kuti asanduka kukhala akapolo ogwira ntchito kwa mabwana osiyanasiyana kumene mu dziko la israeli limene kungakhale dziko lonse lapansi timaonanso kunalinso ukapolo umene umati kaya wa transatla- transatlantic slave trade akapolo amachoka ku africa kumakagwira ntchito ku Americas kumene mwachonchomo aleluya ndiye a kapolo ni munthu woti alibe ufulu wa payekha alibe kudzilamulira kwa payekha aleluya nde ana a israeli kumakhalanso ngati ukapolo wa chonchowo nde a pakatha zaka 50 zina zili zonse 50 amatanthauza pentecost 50 amatanthauza jubilee aleluya pakatha zaka 50 anthu chaka cha namba 50 cho amachitchula kuti jubilee iye chaka cha chimasulo mulungu adakhazikitsa kuti chaka ichichi ni cha chimasulo chimene chichi Wina aliyense amene ali paukapolo, mosasamala kuti wakhala nthawi yaitali paukapolo, kaya alibe kuthekera kodzimasula yekha, aleluya, koma chikakwana chaka chimenecho cha namba 50 icho, wina aliyense amafunika amasulidwe. Chimachitika pa nthawi imeneyi, wansembe amaliza lipenga, aleluya, a trumpet could sound, amayimba lipenga lija, po po po po po po po po, Aleluya! Nde anthu kaya anali ndi makasu mmanja mwawo, kaya ananyamula mabwana awo, kaya amagwira ntchito za mtundu wanji, iwo aja amakhala ndi ufulu onena kuti ine ndamasuka! Aleluya! Nde amataya makasu aja, amasiya zintchito zonse zija, namasangalala chifukwa amakhulupirira kuti ndi Mulungu amene adakhazikitsa chaka cha chimasulochi, ndipo palibe munthu amene akadati ayikenso mu ukapolo kachikenanso. amamasuka mabwanawo angokhala phephephe pamenepo angoonerera akumasuka amene anali akapolo haleluya ndi amataya makasu amataya maukapolo onsewo namasangalala kuti tamasuka tamasuka sitikadatha konse kuti timasuke koma chisomo cha mulungu chatani chatimasula haleluya ndiye chimenechi chinali choyimira ku chimasulo chenicheni chimene chimati chichitike patsogolo aleluya timaona kuti ambuye yesu khristu ali pano pa dziko lapansi ah, ali mkachisi muja atatsegula baibulo anatenga buku la mneneri yesaya limeneli iwo anati analadikira za chaka chachimasulo chimenechi kuti amene ali mndende amasulidwe amene ali akhungu aone aleluya ndalalikira za chaka cha chimasulo chimenechi kenako anatseka baibulo limeneli nanena kuti lembali latani lakwaniritsidwa ndiye brother branham ameneyu akuti ambuye yesu khristu amapereka chenjezo aleluya pa chochitika cha tsiku la pentekosto limeneli mmene mulungu ati atsanule mzimu woyera wakuti umasule amene ali mumsinga amene ali mu ndende amene ali mu nsinga za tchimo, aleluya, afunika amasulidwe. Amalalikira za chaka cha chimasulo chachikulu chimene cha Pentecost, chifukwa Pentecost amatanthauza 50 ndipo tsiku limeneli la Pentecost linachitikanso cha- chinali chaka cha namba 50 inali jubilee imeneyi aleluya ndiye mzimu woyera unatsika pa nthawi imeneyi Kuti uwamasule anthu. Petro analalikira, analiza lipenga la chimasulo kwa anthu. Analalikira uthenga wolaswa. Analalikira Khristu mu mphamvu ya chiukitso. Aleluya! Ndipo anthu vesi yaka 37 anafunsa, tichite chiyani amuna inu abwenzi? Amene amafuna amasulidwe amene anali pa maukapolo a uchimo. Aleluya! Sindidziwa kuti inu kodi simukhudzidwa ni ukapolo wa uchimo? Simungafunsenso nanu kwa Ambuye? Simungafunsenso nanu kwa mtumiki wa Mulungu, kuti ndingachite chiyani kuti ndimasulidwe? Chifukwa anzanu amene akufuna kumasulidwa akubwera ndithu. Aleluya! Ndipo Mulungu ndikukhulupirira kuti awapangira njira, awamasula. Chifukwa ndi cholinga cha Mulungu kuti inu mumasulidwe. Haleluya. Eya, monga amafuna akapolo mu chipangano chakale amasulidwa, afunanso akapolo auzimu lero lino, amene amangokhalira usuta fodya, usuta ndudu, amene amangokhalira mowa, ndalama osaoneka nayo chochita, osagula ndiwo pakhomo, osapanga nayo chitukuko cha nzeru, kungokhala kapolo basi. azingopita kumene kumowa mangokhala fodya amadokotala awauza kuti fodya akuonongani m'thupi mwanu haleluya koma iwo osalabada za zimenezi awachenjeza papaketi paja kuti kusuta kumaononga moyo koma iwo osasamala za zimenezi kungokhala kapolo wa tchimo pornography kumangoonera zinthu zolaula m'mafonizi m'matelevishoni kumaonera manudi Akazi ovula m'mafoni. Chiwanda cha ukapolo chimene chimagwiritsa ntchito zida zimenezo koma inu sadziwa ayi zakuti ndi chiwanda. Kungokhala kapolo basi wa zisiliro zoipa. Kungokhala kapolo wa uhule. Uyende ndi mwamuna uyu, uyende ndi mwamuna uyu, mwamuna uyu wamusekerera chifukwa choti ali ndalama mwakuti mwakuti. Kapolo wa tchimo. Ambuye Yesu Khristu afuna umasulidwe lero. Haleluya! Usoweka uyamike Mulungu kuti zikomo Ambuye chifukwa cha Pentecost ameneyu, chifukwa cha ubatizo wa Mzimu Woyera umene, haleluya, oti undimasule ine ku ukapolo ndipo usakane usaumitse mtima wako, monga mmene Mulungu afuna umasulidwe lero lino. Haleluya! Ndiye kuli maukapolo osiyanasiyana, maukapolo a ufiti, kuli maukapolo anyanga anthu ena mmaona ngati kuti ali ni chuma koma ali ni makapolo ali ni zinthu zithumwa ali ni zambiri zimene anachita aleluya mwakuti sakhala okondwa chifukwa ni kapolo wa zimenezozo sangakhoze kuchita izo ni izo chifukwa ni kapolo ngati ulipo apa ni nthawi yako kuti umasulidwe lero ambuye yesu khristu afuna akumasule ku ukapolo umene wa satana mdierekezi haleluya ndi chaka cha chimasulo chinochi haleluya monga mmene linali tsiku limenelo la pentekoste ndiye anzathu anafunsa tichite chiyani amuna inu abwenzi lipenga litalira limenelo petro vesa 38 anawauza kuti lapani yense wa inu batizidwani mu dzina la yesu khristu kuloza chikhululukiro cha machimo ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera haleluya ndiye lero linonso okondedwa ndikuwuzani chimodzimodzi ngati mmene mtumiki wa mulungu petro anayankhulira chimene musoweka mutachita inu kuti mumasulidwe mukhulupirire mukhale ndi kukhudzidwa ndi kudzimvera chisoni ndi moyo wanu haleluya nakhulupirira ntchito yotsirizika ya kalvari imeneyi ya pamtanda imene ambuye yesu khristu anachita nkhani yake ni kulapa Mukalapa chotcho muja mubatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuviikidwa m'madzi ambiri thupi lonse. Mulungu adzakukhululukirani machimo anu, kenako mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Mukatero mudzamasulidwa ku ukapolo umenewu wa uchimo. Aleluya! Mulungu amachotsa ndi khumbo lomwe la kuchita zoipa mkati mwanu, lakuti mukadzaona anthu ena akuchita zinthu zija zosakhala bwino zija, muzidzamvera chisoni. M'malo moti mtima wanu uzichitanso dyokodyoko nawo, numakalakalaka numachita zinthu ngati zimenezezi ambuye atithandize ambuye atipatse chisomo